N'agba nke mbụ, anyị hụrụ Akụnna ya n'obi mgbawa ya n'ihi ọnwụ ụmụ ya atọ. Ọnụ ndị obodo kpọrọ nkọ dịka mma. Ọ bụkwa nke a mere mmụọ Akụnna ya ji daa mba. Ma akụkọ anyị agwụbeghị. Ị chọrọ ịmata ihe merenụ? Ndị Igbo sị na anaghị agwa ochintị na agha esula. Osimiri ga-ekwu okwu n'ike. Osisi ga-aza n'ime ọhịa. Ihe zoro n'oge gara aga ga-ebili dịka anwụrụ ọkụ n'ikuku. Ọ bụrụ na ụwa echefuo, mmụọ agaghị echefu. Soro anyị n'agba nke abụọ n'akụkọ anyị a jupụtara na amụma, ụda mmụọ, na ihe omimi. N'ihi ọchịchịrị ahụ, Akụnna ya enweghị ike ịmata ma mkpụrụ anya ndị a ọ bụ nke mmadụ, nke mmụọ ma ọ bụ nke anụmanụ. Ihe ndị a gbagwojuru Akụnna ya anya, na-atụkwa ya egwu. ọ maghị ma ọ malitere ikpe ekpere n'ime ekpere ya ọ rịọrọ ka Chukwu Okike chebe ya napụtakwa ya n'aka ihe ọjọọ niile ya arịọkwa ka chi ya cheta ya meekwa ka ya mụta nwa ga-adị ndụ tozuo mmadụ n'ụzọ ịgba mbọ inweta ihe ọ na-achọ Akụnna ya malitere ije n'ụlọ oke arụsị dị egwu a na-akpọ akwali ọmụmụ akwali ọmụmụ bụ arụsị ndị mmadụ kwenyere na ọ bụ chi na-enye nwa Ụbọchị Eke ọbụla, tupu oke ọkpa etie mkpu nke mbụ, Akụnna ya na-aga n'ụlọ arụsị a. Mgbe ọ na-aga, ọ na-eji ihe onyinye dị ka mkpụrụ ọjị, mmanya nkwụ ọhụrụ na nzu. n'anya mmiri na obi mgbawa ọ na-arịọ chi ya sị kwee ka ọṅụ biri n'ime afọ m were m ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa ma hapụ nwa m ka ọ dị ndụ ma chi ya gbara ya nkịtị Anyị maara na chi ọbụla nwere ike ige ntị n'ekpere, ma ha na-aza oge nke ha. Oge chi abụghị oge mmadụ. Otu ụbọchị, n'isi ụtụtụ, ndị okenye abụọ n'obodo bịara n'ụlọ ha. ndị okenye ndị a tere uhie n'egedege ihu ha mkpara ha ji n'aka na-eme ụzụ dịka egbe ọ bụrụ na ha sụọ ya n'ala eze nri chọrọ ịhụ gị ka ha gwara akụnnaya dibịa okoro onye na-ahụ n'ihe na-ahụ na mmadụ na-ahụkwa na mmụọ chọkwara ịhụ gị akụnnaya jụrụ ha sị ọ bụ gịnị mere anọ m na nsogbu ha zara ya sị esogbula onwe gị nsogbu adịghị eze nri ga-akọwara gị ihe mere o ji sị gị bịa obi eze nri dị jụụ ọ bụ ụlọ eze eji nkume rụọ oche onye eze dị n'etiti ya eji ọlaọcha chọọ oche eze ahụ mma eze nri na-anọdụ n'ala n'oche eze ya akụnnaya kpọrọ isi n'ala kelee eze sị eze birikwa o ma ihu ya jupụtara n'egwu na ajụjụ Dibịa Okoro onye bụ nnukwu agadi nke mere na ọ na-ehulata ma ọ na-aga ije ma n'agbanyeghị nke a dibịa Okoro dị ike jupụtakwa na ahụike Akụnnaya kelekwara dibịa Okoro sị nna anyị Okoro ndewo dibịa Okoro zara ya nnọọ nwunye m n'atụfughị oge Okoro weliri aka ya elu Tụpụ mkpụrụ okwe atọ n'ala. Ha agbagharịa n'ala dịka ndị na-eti egwu. Ma mgbe ha kwụsịrị, ha niile nọtọrọ n'otu ahịrị dịka ndị soja nọ na paredi. Mgbe nke a mere, Okoro kwara ikiri n'eze nri anya tụgharịa lee Akụnnaya anya wee gwa Akụnnaya okwu sị ị bụ ọgbanje ọ bụ n'ihi nke a ka ụmụ adịghị anọta gị n'aka Ụmụ ọ bịara taa na echi na-abịakwute gị bụkwa ọgbanje. Eze nri nọgharịrị n'oche ya dabere n'otu aka oche lee Akụnnaya anya na mkpụrụ anya sị nne gị na Ọnabụlụwa nwere nkwekọrịta gbaakwa ndụ sị na ụmụ nwaanyị ọbụla nne gị ga-amụ ga-ama mma mabiga ya oke ma Ọnabụlụwa bụ eze nwaanyị nke mmiri ọjọọ ọ bụ mmụọ dị ike nke na-ekpebi na-agbanwekwa akara aka mmadụ ma ọ bụ mma ihu abụọ Ọ dịghị mgbe ọ na-enye ihe hapụ ịnara ihe. Mgbe o nyere nne gị mma n'agbọghọ ya, nne gị malitere jide ya ụgwọ. Nne gị kwere ya nkwa ndụ ụmụ ụmụ ya a na-amụbeghị. N'ezie, e ji mkpụrụ obi ụmụ gị zụta ịma mma gị.
Ebe a ka anyị ga-akwụsị n'agba nke a. Ama m na obere aza m tụpere gị atọgbuole gị. Ụbọchị ọzọ, anyị achụọ n'owere nchi. Biko, like ya, subscribe ọ, comment ya, ma nyere anyị aka zisaa ihe onyonyo a ka ndị ọzọ soro gị lekwa ya.